Nduna yoyang'anira za maboma ang'onoang'ono a Ben Phiri ndi zoti tu anakwiya kwambiri ndi anthu amene amagwira ntchito ku khonsolo ya Nsanje ndipo ati akuwauziratu kutino akafukufuku akachitika pa zomwe anthu amenewa akhala akuchita ndi zonena kutitu iwowa ndekuti yawo ikhala yaumapo pamenepo ntchito achotsedwa posayang'ananso kuti kapena chane chane kagwirapo ntchito kotalika bwanji pa khonsoloyo komabe pali mafunso kunena kuti kodi nawo nde chinachitika ndi chani kuti no iwo mpaka akwiye anthu amenewa dzana ndi zonena kuti tu a ben phiri anapereka uthenga ku khonsolo ya nsanje kuti akhala akufika ku khonsoloko kukayendera maofesi amenewa kuti no kodi no akugwira ntchito motani ndipo ndikuti mmene tikunena dzana chonchomu ndi dzulo limeneno a ben phiri amayenera kupita kumeneko ndipodi anapita koma dzana lija uthenga utafika anthu akukhonsolo anadzidzimuka kwambiri ku khonsolo ya nsanje ndeti kunali pikitipikititu kusunthasuntha zinthu kubisabisa zinthu zina ndi zina kuchotsa zinthu zosapanga dzani zija zoti no mpakana anthu amagwira ntchito mpakana usiku ndithu ndi mdima kumafika ndekuti cha mma 8 anzi kutani kusunthasuntha zinthu kukilinakilina apa tiye tipange choni kuopa zonena kuti no akabwera ben phiri mwina angapeze zinthu ngati zimenezo ndikuzindikira kuti anthuwo mwina akhala kupanga zina zake zosayenera Ayi ndekuti the following day tu a Ben Phiri ndi zoti anali atalandira kale ndiye kuti uthenga message kuchoka kwa munthu mmodzi amene anaona izi zikuchitika kunena kuti ah, anduna ndi zonena kuti tu uthenga wanu utafika zonena kuti inu muku- mukubwera kuno kwapezeka zonena kuti tu kuja ayamba kusunthasuntha zinthutu zonena kuti pali zina zake ndithu anthu amene samagwira ntchito bwino kunali ngati kubisa zina zake kuti inuyo musazitani musazipeze apapa nde mukuyenera kutani mufufuze zimenezizi a Ben Phiri akufika nde kuti dzulotu limenelo ku khonsolo kuja meeting bwinobwino anangotenga message ija of course sana sanatchule dzina la munthuyo nanga si nde kuti akhala ngatinso akumuyalutsa kumuika pa chiopsezo nde kupezeka zonena kuti a Ben Phiri aja basi tu awerenga message ija pamene paja ayi ayi apa message iyi yatumizidwa ndi munthu amene wakuonani kuno muli pikitipikiti kusuntha zinthu usiku mmapanga chani usiku simagwira ntchito mpakana kumafika cha mma 8 ayi inu ntchito mmamaliza ndi kuti around 4 kan 5 ngati mwachedwa basi muzitani muzibwerera kunyumba mmapanga chani ndiye kutino inuyo chilipo chimene mmatani mmabisa. Ndi poona kuti pano pa khonsolo pamafikira ndalama zoti zimapita kaya ndi ku ma constituency kuti zikakonzeredwe chani ndifukwa chake tikunena kuti apapano tikuchita kafukufuku changuchangu mmene tikuyankhula panopa kafukufuku ndiye akhala akuyambika inuyo tikufufuzeni bwinobwino kuti ndalama mmazigwiritsa ntchito bwanji pano. Chifukwa ngati mmapanga zoti kubisabisa sizina ayi ndi nkhani zake za ndalama. Ndalama mmazigwiritsa ntchito bwanji panopa pa khonsolo? Ndalama zimenezizi ndiye kuti no ngati papezeke ena ake kuti no amakhotetsa ndalama kapena akhala akuba ndalama chani chani palibe kunyengerera tikangokupezani kungopezeka ndi maumboni apapa tikachita kafukufuku amenewa ndiye tikukambatu mwina za auditing eh Abwerese nde kuti ma accountant aja azaunike bwino bwino ma document amayenda bwanji kumbali ya accounting ndalama zikumayenda bwanji. Tikangopezeka zoona kuti takugwirani kuti ndinu olakwa palibeso zonyengerera ndizoona kuti ntchito yanu ikhala yatha automatic ndikuchotsani ntchito palibeso zonena kuti kapena mwagwira ntchito pano kwa zaka zingati kaya ndiwe bwana kaya ndiwe ndani ntchito ndikhala ndekuti ndikuchotsani komaso Ndizowona kuti inuyo mwinaso ngati mwapezeka olakwa choncho muziwa kale unyolo nanga angowachotsa ntchito anthu oti no sanapanga nde kuti unyolo ayi zilitu motelo kwa anthu amene amagwira ntchito ku khonsolo ya nsanje hmm. kuno tikufuna tizingopasana ma report mwina ngati tingakambe ko zinthu ziwiri zitatu pang'ono chabe tingangonena chonchi anthu awawa nde kuti chilipo chimene amachita? Of course timadziwa zoti fans ya mma khonsolo umu ndi zoti iyoyo imakhala ndi zoti ibe singalephere, anthu ogwira ntchito m'bomawa tingoona ma office a bomawa kuba si iyayi amaba eh komano anthu awawa chilipo chilipo akafufuza ndi zoona kuti no bolatu awawa akhala ali serious andunawa kuti afufuzedi apeza ndithu maumboni kuona kuti anthu amenewa akhala akukhotetsa zinthu now Ndi case ija yonena kuti no ma MP amanena kuti tikufuna titenge ndalama zisamapite chani ku khonsolo tizifikira mmanja mwa ife tizipangira ma budget for khonsolo ija tikuona kuti saziyendetsa bwino a khonsolonso ma agent kuma ma agent ma ndana ma khansala ajanso kumana kuti iyayi komatu ndalamazo chani chani kukhala ngati kuti panali chipwirikiti mpakana lamulo mpakana Peter Mutharika anapeza kuti walephera kulisaina lamulo lija kuti asinthe chani nkhani za CDF ndalama zimene apatsidwa kuti nawo akatukulire ku mamidzi ku madera mwathu nde ndi zomwe zikuchitika ku khonsolo ya Nsanjezi si exactly zimene amakamba ma MP aja kuti magaye ndalama akhala ndi kuti azikhotetsa khotetsanso ndalama kumene kuja kuzidya yeah keep on ma guy makamaka inuyo anduna oyang'ana za maboma ang'onoang'ono Muzipange follow up zimenezi mpakana ndithudi anthu amenewa agwidwe fundati mukangowamanga kuwachotsa ntchito muona zonoti anzake aphunzirapo ziwiri zitatu uthenga ndinapeleka kale kunoti ndikhala ndikumakupatsanisoni ma update kunoku ma update chabe pamene kuja ndekuti ku Justin Tech ndikukupatsani ndekuti news analysis ya kumaziphwanya ndithu kuzizukuta akutitu